Amuna ena samakhutisidwa ndi mkazi wawo chifukwa chiyani? Video ya lero sikuti ndiyochemelera khalidwe loyipa limeneli ayi. Komano video ya lero ndikupanga create awareness kuti tonsefe tizindikire kuti kodi izizi zimachitika chifukwa chiyani ndiye mwina ngati pali njira imene tingathe kuthetsera khalidwe limeneli tichitepo kanthu. Ndizabwino kwambiri kukhala proactive rather than reactive, kuchitapo kanthu chinthu chisanachitike osati kudikira kuti chinthucho chichitike. so si amuna onse amene amapanga khalidwe ilili ayi komano pali amuna ena ndithu amene amatha kupanga khalidwe lakusaweruzika ngati limeneli tidziwe kunena kuti pali amuna ndithu ena okhulupirika amene ali okhutisidwa ndi relationship yawo amuna amene amamunyadira okondedwa wawo ndiye izizi zikuyenera zitiuze kunena kuti ngati wina wake ali iyeyo osakhutisidwa ndi mkazi wake ameneyu nkutheka kuti pali zifukwa zina not just biology alone nde lero tifuna tigawane zimenezizi chinthu choyambirira lack of emotional fulfillment pali azibambo ena amene samakhutisidwa ndi mkazi wawo chifukwa chonena kuti iwo sakukhutisidwa emotionally ndiye amadziona ngati kuti iwo akufila kuti mkazi wawo samathokoza samalemekeza ndiye amaona ngati kuti emotional connection or bonding kubonda ndi mkazi wawo ndiyochepa kwambiri or palibepo pakati pa iwowo ndi mkazi wawo amaona kuti communication pakati pa iwowo ndi mkazi wawo ili cold eti samayankhulana bwinobwino komanso wina ali distant wina amapanga zake samalabada za iyeyo or always negative mkazi amangokhala negative pali azikazi ena amene iwowo amangokhazikika pa zoyipa za mwamunayo mwamuna akamabwera kunyasidwa naye nde izizi zimatha kuwapangisa azimuna ena kuti asamakhutisidwe ndi mkaziyo azikafunanso azikazi ena komanso chinthu cha namba 2 desire for variety or novelty pali azibambo ena amene sakhutisidwa ndi akazi awo chifukwa chake chonena kuti vuto ndi iwo azibambo kungofuna anthu osiyanasiyana azikazi osiyanasiyana akaone zinthu zosiyanasiyana pachizungu amati novelty so pali azibambo ena amene amangopanga chase chinthu chanyuwani eyo kwabwera mkazi wanyuwani ndikamuone ndikamuvule kuti ali otani Kungosa- kungosakasaka ka excitement ena azibambo ena ake they search for excitement ndiye amakhala akupanga confuse lust eti zilakolako and love eti ndi chikondi they confuse between these two chifukwa chilakolako eh, ndi chosiyana kwambiri ndi chikondi pali anthu ena ake amene amapanga zinthu just out of lust amene amakhala easily bored if they rely only on feelings and not commitment chinthu cha number 3 chimene chimapangisa azibambo ena kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo weak self control and discipline pali azibambo ena ofooka amakanika enaakewo kuzipanga control komanso azibambo opanda discipline olo pang'ono chilichonse chimene chili mu siketicho amafuna atakhala nacho malo amodzi chilichonse chimene chatupa pa mtima apapa amafuna atakaona atakaseweresa zimenezo ndikukhala naye malo amodzi pali azibambo ena amene amapanga struggle kupanga control zilakolako zawo and pali azibambo ena amene they give in easily to temptations mayesero ena aliwonse they give in mzimayi kungoyesera kuwabendekolira pang'ono kalekale yatsatira pali azibambo ena amene amapanga lack timati strong values alibe ma values ayi alibe malire ena aliwonse ayi amenewo ndi azibambo amene sakhutisidwa amakanika kukhutisidwa ndi mkazi wawo chinthu china chimene chimapangitsa azibambo kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo ndi ego and validation palitu azibambo ena amene amakhala ndi kamtima kozimva kozipopa kaja cholinga chake nchakuti azi feel desired by many women azimayi ambiri azioneka kuti amandifuna ndiye they boast about it inetu ndimafunidwa kwambiri and amapanga validate mabehavior awo behind kachifukwa kake kameneka komanso pali azibambo ena amene amayuza attention from others kuti ndi yomwe ipange boost self esteem yawo amaona kuti anthu ena ambiri azimayi ambiri akamawafuna ndiye kuti iwo ndikumazimva kuti eh, ine apapa nde komanso pali azibambo ena amene cholinga chawo chambiri chimakhala chakunja validation anthu aziapopa kunjako ndikumayiwala stability ya banja lawo Komanso chinthu cha number 5 chimene chimapangitsa azibambo ena kuti asamakhutisidwe ndi mkazi wawo ndikumakathamangisana ndi azikazi ena kunjako chimakhala timati exposure and environment. Apapa tikutanthauza chani? Tikutanthauza kunena kuti azibambo amenewa amakhala influenced ndi azinzawo amene anapanga normalize cheating chifukwa pali anthu ena amene wabwinobwino mzibambo wabwinobwino koma akuyenda ndi amzinzake amene amagona around ndi azimayi osiyanasiyana. nde environment ngati iyi imampanganso expose mwamuna wabwinobwino kuti nayenso atha kuyamba khalidwe limeneli komanso azibambo ena chifukwa choti ali exposed to social media and explicit content social media masiku ano ndi yomwenso ikupangitsa khalidwe losakhala bwino la uhule kuti lizipita patsogolo nde chifukwa cha social media ali pa environment ngati imeneyi komanso ena amaonera kwambiri zithunzi zomwe zili zolaula ndiye akufuna kuti akayesere ndi munthu wina wake komanso there is constant exposure ndiye constant exposure imeneyi imampangisa mzibambo ngati ameneyu kuti asamakhutisidwe ndi zinthu zimene iyeyo ali nazo chinthu cha nambala 6 chimene chimapangisa azibambo ena kusakhutisidwa ndi mkazi wawo ndicho sexual dissatisfaction kusakhutisidwa ndi nkhani zakuchipinda kodi chimachitika nchani this is the reality itha kukhala kuti m'banjamo mwinamo mulibemo intimacy olo palibepo connection yoti bwanji yomwe imachitika kuchipinda kuja mzibambo n'kumatha nthawi yayitali osakhala malo amodzi ndi mkazi wake izizi zimatha kumpangisanso mzibambo kuti akafune mkazi wina kuti akapange zimenezozo komanso anthu ena samasukirana m'banja kumakambirana nkhani zakuchipinda samanena mmene iwo amafunira kuti zizikhalira ilinso ndi khalidwe limene limatha kumpangisa mzibambo kuti azikayenda ndi azimayi ena chimene chimachitikanso ndi mismatch in expectations zinthu zimene amazifuna kuti zizichitikazo mkazi wake sakumupangira nthawi zina zimenezi zimatha kumpangisa mzibambo kuti asakhutisidwe ndi mkazi wake azikazisakanso zimenezo zochokera kwa azimayi ena chinthu cha namba 7 chomwe chimapangisa azibambo kuti asamakhutisidwe ndi mkazi wawo ndicho unresolved personal issues pali azibambo ena amene amatha kukhala zoti akudutsa mu nyengo zowawa and trauma ali ndi trauma eti anavulala zinthu zina zake zakale kale zimene zikungoyendabe m'maganizo mwawo or past experiences zina zake zimene zinachitikira or insecurity iwo amangokhala insecure nthawi zonse so akuopa kukhala committed the fear of commitment ikubwera mwa iwowo komanso there is constant need to prove something iwowo akufuna atanena china chake komano akukanika kumuuza mkazi wawoyo so instead apanga bwanji amapita kophweka kumene angathe kukapanga ngati zimenezi chimene chilinso ndi chinthu chimene chimapangitsa azibambo ena kuti azipanga sleep around ndi azimayi ena posakhala mkazi wawo chinthu cha nambala 8 chimene chimapangitsa azibambo kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo olo mwina azikagonanso ndi azimayi ena ndicho lack of purpose Kodi tu pali azibambo ena amene alibe direction ayi. Samadziwa chimene iwo akufuna mmoyo mwawo. Azibambo osakhwima, osakula, sanakule. Pali azibambo ena amatha kukhala zaka 60 chakuti olo 70 komano zochitika zawo sanakulebe. So akungoyang'ana iwowo pleasure instead of purpose kuti moyo wawo cholinga chake nchani, iwowo they are just chasing for pleasure. Ndiye nthawi zambiri yomwe ili idle, eti nthawi imene iwowo sakuchita china chilichonse, imangoonjezera ma chances awo a mayesero, temptation. chinthu cha namba 9 chomwe chimapangisa azibambo ena kuti asamakhutisidwe ndi wachikondi wawo ndicho unrealistic expectations zimene iwo wakuyembekezera zoti sizinakwaniritsidwe ayi so iwo amakhulupirira kuti mzimayi mmodzi ndiyoti akuyenera awapangire china chilichonse chofunikira pa moyo wawo amafananitsa moyo wawo weniweni uja ndi zimene zimachitika m'mafilimu kapena m'masocial media ma illusions chabe zinthu zina zoti si za real iwo amayembekezera kuti ziziachitikiranso iwowo ndiye zikapanda osachitika what they do basi kalekale amusiya mkazi wawo nomwe akathamangitsana ndi azikazi ena chinthu cha nambala 10 chomwe chili chomalizira chimene chimapangitsa azibambo ena kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo or azikayendanso ndi azimayi ena ndicho poor relationship foundation maziko a banja lanu ngati ali poor izinso zimatha kupangitsa zimenezizi tikutanthauza chani tikutanthauza chani tikutanthauza kuti ngati banja lanu inuyo munalikhazikitsa chifukwa chonena kuti pama looks only Pa nthawi imene munkalowa m'banja, chifukwa choti mkaziwanu anali okongola, ndiye kukongola sikumapitilira ayi. Munthu amene mukumuona kukongola pano, mukakhala naye nthawi yayitali, kukongola kuja kumatha. Ndiye nthawi imene kukongola kuja kwatha, ndiye ngati banja lanu munalipanga chifukwa choti winayo ndi okongola, kukongola kukadzatha, ndi pamene azibambo ambiriso amayamba kukayenda ndi azimayi ena. Or azimayi ngati munakalowa m'banja chifukwa cha ndalama, mwina ndalama mwamuna uja zamuthera, or mwina pali mwamuna wina wa ndalama zambiri kuposa mwamuna wanu, mumathanso kuyamba kukayenda ndi amene uja. so foundation timayeneka tisamale nayo kuti kuti banja lathu tikulowa chifukwa chachiyani zinthu ngati pressure pali anthu ena amakangolowa mbanja chifukwa choti akakamizidwa iyinso ndi foundation yomwe ili very poor kuti banja lanu liyambirepo ndiye banja la ngwiro foundation yake imayenera ikhale ma values a compatibility kufanana zochita komanso respect kulemekezana komanso chikondi zinthu ngati zisali zizi kumayambiriro ndikukhala zinthu zina ndiye kuti foundation ya banja lanulo mmakhala kuti mwayimanga nyumba yanu pa mchenga singakhale singapitirire zaka ziwiri olo zitatu kusogoloko ayi ndiye chilungamo chenicheni pa vidiyo iyi n'choonera kuti nkhani yaketu si yongonena kunena kuti mkaziyu ndi osakwanira ayi komano nkhani ndi ya iweyo mwamunawe kuti kodi kaganizidwe kako ndikotani mindset yako ndi ya mtundu wotani komanso uli ndi discipline ya mtundu wanji komanso ma values a iweyo ndi a mtundu wanji chifukwa ngati sukukhutitsidwa ndi mkazi mmodzi nkutheka olo upeze wina sukakhutitsidwa nayenso ameneyonso ukapitanso kwa wina ndiye ukwanitsa akazi angati sungamalizetu akazi akazi ndi ambiri sungamalize chimene chingofunikira iweyo ndi kungosintha mindset yako ndiye titseke video ya lero ponena kuti relationship yeniyeni yomwe ili yamphamvu kuti ilimbe banja kuti lilimbe Limafunikira effort yochokera kwa anthu nonse. Video ya lero ndi chifukwa chake tayipanga kuti mwamunawe uzindikire zofooka zako komanso mkazi uziwe kuti kodi ndi chifukwa chani mwamuna amathamangisa masiketi ambirimbiri ena azimayi osiyanasiyana kunjako ngati pali china chake choti iweyonso ungathe kupangapo upangepo chifukwa banja kuti lilimbe limafunikira ma effort a anthu nonse awiri ndiye tidziwe kunena kuti loyalty is a choice kukhala okhulupirika kwambiri eti kukhala okhulupirika kwa wachikondi wako ndi chisankho ndithu chimene iweyo ungathe kuchipanga lero ngati umapanga khalidwe losakhala bwinoli utha kupanga chisankho chimenecho lero utha kusintha leroli iweyo ndi- ndi kukhala okhutitsidwa ndi mkazi wako If you find this video helpful, please like it and share. Don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.